muli bwanji amalawi ayi ndilibwino palibe chinthu chomwe chimandipweteka ineyo kuti ndidzilongosola nkhani yanga yomwe ndimafuna ndidzilongosola nkhani za anthu osati za ine yayi hey, koma gayizi zinthu zithu zinazi zikamachitika ine ndine tamiya ja munthu wamkulu kwambiri aka lesbian wamwanakakale aka munthu woweta agalu Mm, agalu aketu osati mapopi yayi agalu ake osati amangoti yaviyavi munseu umu siweta agalu ombo- agalu ake odula aja amene maweta ine osati zomwezizi yayi zachimidzi izi mm. nde nkhani ndiyangatu eya ndapalamula ati ndinapalamula lero ndi pa 13 june 13 june 2025 Eh, ndi zamanyazi izi Zi- i- ndi- ndi kuzilimbitsa mtima koma nkhani izi nza kuzilimbitsa mtima limene zinthu zamanyazi mwaona maso angawa akuchita manyazi maso angawa zamanyazi zinthuzi magayizi Eh. so lero pa 13 juni ndayitanidwa ku khoti kuti nkayankhe mulandu omwe napalamula ndipo paja mafotokoza nkhani mwadongosolo pano eh? miyezi yapitayi uh, boma linandisumira bomatu boma boma the republic linandisumira ine. Elo ma guys zamanyazi Zochi- zochititsa manyazi ineyo Zo- ineyo ndikupanga manyazi ineyo Mm. so boma itandisumira tamia ja versus the republic kenanga uno itandisumira bomali mm? bomali la ku malawi ru- republic Eh, boma nanga a- angalembe kuti the republic of zambia analemba kuti the republic republic ya ku malawi kande kuti boma la malawi kuno the whole, the whole boma yeah, okay ndiyeno boma itandisumira ineyo ndinachivomekeza eti kuti boma landisumira chifukwa nobody is above the law even the president is not above the law no one is above the law nachivomekeza kuti okay fine boma ndisumira ndiye ndachivomekeza kenakono mmaona nokha eti kupita ku khoti kuja akuti ayi mulandu omwe adasumira adandisumira samaunena iyayi ayi mulanduwu siudziwika kuti boma linamusumira chifukwa chani tamiya ndiye anthu munawapanga conclude kuti ayiso inu hmm? bomali lamusumira tamiya ja chifukwa cha, cha nkhani za chimashini nde anthu amene simukudziwa nkhani za chimashini eh? napanga vidiyo kunena zokuti boma la malawi lagula chimashini chimashini chimene chichi amati ndi chopanga traki anthu a pa social media for example bakili tv muluzi uja eh? bakili tv imene jayi for example chimashini chimene chocho a- a- akuti anagulacho chikhoza kufufuza pakana bakili tv nkumupeza chikhoza kufufuza anthu amene muli mtizigoba anthu amene muli ku joni mu- mu- muli ku joni kaya muli kutiko mmakhala mtizigoba timafake akaunti kuti muzinyoza anthu chimashini ichi chikhoza kutani kukupezani ndene nkhani ija osati kuti ndimayinena kuti zinthuzi ineyo ndazipeka kapena wina wake wanditsina nkhutu m'bomamo aa

tsono abomawo amusumira tamiya jayo koma mulandu wake saunena chani ee izi ndi izi ndiye panopo mulandu omwe boma ida- idandisumira apa pano ndifuna anthu mudziwe akuti ineyo He. akuti ineyo napanga disclosure mumati chani muchizungu panga muchichewa eti akuti ineyo ndinapanga expose hiv status ya munthu Hey. ineyo kamutu kanga kasikagwira bwinobwino eti mwina nnanenadi koma nayiwala ah, ah, my guys ah, olo misalayo munthu come on ineyo i have like i have a lo- i have thousands of audience i have people watching me some people don't even like me some people love me koma they still watch me like i have this audience i have this big audience so do you think tamia ja can come here kumena zoti guys wakuti wakuti ayende hiv positive wakuti wakuti ayende hiv uyu wa- wa- mtsikana wakuti wakuti ayende hiv positive do you think i can come here and, and, and, and say that nde apapa inenso i just ca- i cannot wait kuti kukhotiko abomawa akandipatseno umboni evidence kuti ineyo ndinanenadi kodi munthu wake ndani Kodi- i want to ask munthu ineyo i just want to know the person munthu yemwe akuti na- u- nabweretsa hiv pos- hiv status yake munthu wake ndani dzina yake ndani munthuyo what's her name what's his name kuti mwina ndikumbukire chanchani ndikangozipereka ndekha you know yeah okay so guys apa- Eh. so my parents you know my parents were like were like tamiya tifuna tipite nawe ndiye i have ndi ndi anzanga ena ake ati afuna abwere kumeneko akandipange support ah! come on my guys you know like you know i respect people's time you cannot be wasting your time to come kukoti yanjani yanjani just stay there chill okay if you have like things to do panganiga mudziona mavideo mafuta mafuta akusowa kumalawi kuno magayi mafuta akusowa sindifuna ma- ndalama ikusowa sindifuna azinzanga atengeka ndalama ko- ko- kosowa kaleka agule mafuta apite ku court akapange support ine come on the only the only thing you guys ca- the only support i need is i just want you i just want you guys to follow me and watch what is happening to my life you know my life is like a cinema life yanga it- ili ngati chisinema choncho choti you can just watch kuti chikuchitika nchani tamiya ja akupanga izi ndi izi izi ndi izi i don't need you support on things like this maybe zinthu zina zina but on, on this i don't need your support because kumpanga support munthu it takes time so i don't wanna waste your time okay kwa anthu amene mmandikonda just stay there khalani mmanyumba mwanu i can handle this by myself i can do this because now ndine munthu wamkulu so what i know is this okay anthu mmati hey, tamiya ndiwe umalizimbitsa mtima ndi chani iweyo uli nchodalira ndibe chodalira ineyo okay ineyo ndine munthu woti i know the laws when someone don't understand if you if you are a malawian citizen and you don't understand the law even the police can take advantage of you pali anthu ena omwe anamangidwa pa dziko lapansi pano because they didn't know they don't know kuti they don't know the laws they don't know kuti ineyo ndi- ndi- no they don't know so ineyo am the person yoti i know so ndisayankhulitse kwambiri uh, mwina ndikhoza kukamangidwa komweko eti the this might be the last video i don't know kuti mwina di mwina ndikalowa komano ngati ndikalowe ndikakalowa ndikufuna muzindibweretsera zakudya nyama mi- m- osatitu mpunga wake waphala anthu anthu mmanyumbamo simudziphika mpunga sindikufuna mpunga waphala mpunga wa- wauma bwino wa nyama ndikufuna ka chokoleti mm, ti- tima ice cream tima pizza nsaone wina akubweretsa zigege umeneko ku- ku- ndipo nde ndisaone munthu abweretsa zin- zigege magayezi